Mkazi mmodzi akumapezeka zonena kuti ali ndi amuna ochuluka kwambiri, ena mpakana kumafikatu 10, amuna 10. Osangoti amuna amene mwinamwake ndi zibwenzi chabe zoti amangocheza, komatu mpakana kumagona ndi amuna amenewa 10 yonse. Mwina tachepetsa kumaonanso mwamuna mmodzi mwa amuna 10 amenewo akagonanso ndi akazi 20. Akazitu! kumachita kudabwa zoti ameneyi zikukhala bwanji kodi? Onsewo akutitu zibwenzi, maubwenzi. Enawo ali kale m'banja, enawo akukonzekera banja. Tikupanga target kwambiri anthu amene akukonzekera banja, nkhani zokhudzana ndi maubwenzi. Tabweransotu pano kuti tikambe nkhani zimene zimene sizikambidwa koma anthu timasankha osazikamba. Ndipotu paja mu program yathu imeneyi, pamene tikufuna tibwezeretse chikhalidwe tikumacheza ndi Ras Solomon. Tiwalandire a Ras Solomon. Takulandirani. Zikomo bwana wanga. Mwaswera bwanji? Taswera mwaswera bwanji?
Aife taswera.
Nthawi ina iliyonsetu amayambitsa moni amakhala a Solomon. Nda- Nane ndimangodikira kuti kuti ayambitsa lero kapena Sitiiwala.
sumaiwala?
Choyambirira ndi moni kaye. After that kumabwerano zokambirana zina ndi zina. Kungophonya mo- moni ndiye kuti zalakwika.
Ndiye kuti umunthu watayika. Umunthu watayika Chi- chi- chi- chikhalidwe chikhalidwe chatayika tachitaya akuti mukamakamba zinthuzi muziyamba inuyo ndi example yabwino Eh, chabwino a Ras Solomon yeah, man. nkhani yomwe tikufuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuzana ndi maubwezi Yeah, man. eya zibwezi pakati pa amuna komanso akazi hmm? Umva. inu mukuona bwanji zibwezi zikuyenda bwino nkhani yokhuzana ndi maubwezi masiku anowa Ah, choyambirira monga mukudziwa amalawi kuti ndine Ras Solomon ndimakonda kwambiri kuzukutazukuta zazikhalidwe Eh. kuti kodi mmiraga mukuyenda bwanji nde ngati mu- amene mukundionera and amene mumandiona nthawi zonse pepani musandide komano tikufuna tingophunzisabe chikhalidwe ngati mmene timaonera pa nthawi imeneyi kodi mu- kodi mu- ndekuti anthu ena akhoza kudana Eh, anthu ena akhoza kutida potengera kuti nanga si mwina zinthu zimene tikumakambiranazi ndi zimene iwo amachita mwina mwawathetsera Eh, business mwina tathetsera business yawo iwowo amakonda mwina akamapanga mwina zazibwezi zija kwambiri zimakhala kuti zinthu zawo zikuyenda mwina akamadresa mosayenera muja mwina amakhala kuti akuyitanira malonda amakapanga withdraw Eh, ya, pa ATM.
ndiyeno pepani ndikupepesa koma kwa aMalawi komabe tikufuna tingobwezeretsa ngati chikhalidwe chabwino ngati tikufuna tipange malawi wabwino Mm. Ah, tikakamba nkhani za zibwezi Mm. ndizoona ndithu tikumaona mnyamata mmodzi akumakhala mwina ndi asikana mwina 5 6 10 koma onsewo Mm. akapita kwa uyu amalon- amamulonjeza kuti apanga naye banja Mm. kupitanso kwa wina ayuso akumulonjeza chimodzimodzi apanga naye banja Mm. osaziwika weniweni tikumaonanso ena pena mwina ah, kuli ukwati tiyeni ukwati uja kungotengana mungoona 2 3 days wiki imodzi banja lija latani lathaso anthu oti awononga zinthu ndi zinthu zake pena pake zikumasamwitsa kuti kodi ah, kodi asandusa business kapena zimene akupangazi ndi zinthu zoti zikhoza kuwatengera nkukhala naye munthu uja until moyo wawo wonse kapena mapulani awo ndi otani nde ngati mwabwera kuti tikambirane nkhani imene ndinu wolandiridwa ingomenenso ndayilandira kwambiri ndi manja awiri kuti tizikute tione kuti kodi chikuchititsa ndi chani nde tikanena kuti mu zibwezi muli pali vuto mbali ya zibwezi eh, muzimene maubwezi amene aziyendera ndi mmene akuyendera pano tikanena kuti pali, pali vuto lina lake mavuto ndi ambiri komano tikatengera kugawula ngati tikati chibwezi kapena kuti ubwezi Mm. ndiye kuti iweyo pali amene ukayendayenda muja umakhala mmutumu kulingalira kuti "Eh, koma ineyo ndapeza kakuti kakuti kaja ndi umakhala nako Rastafari katchulidwe Mrs. Solomon mm. ndi kuti moyo wange ndikhoza kusangalala kwambiri ndikuti umakhala kuti iweyo walingalira ndithu zochoka pansi pa mtima osati zinthu zoti ungazipange kwa mawiki awiri kapena mwezi umodzi nkukhala kuti wasankha bwezi lako uzakhala nalo mu nthawi yayitali koma chimakhala kuti wachikhazikisa kuti ndifuna ndipange banja mwina tiyambire bwanji ponena kuti no ubwezi ubwezi ndi chani yeah. ndi mmene mukunena mukudziwira yeah.
uh, ubwezi ndi mgwirizano mm. umene ulipo pa mamuna ndi mkazi amene akufuna akhalirane limodzi ngati banja ndi umayamba kaye kukambirana mwina kwa awiri kolo makolo asanadziwe ndiye kuti mukakambirana kwa anthu awiri ndi msikana uja Mm. kapena kuti mkazi uja mukagwirizana zochita ndi pamene pamasonyeza kuti anthu awawa pali mgwirizano wina wake umene umayitanidwa kuti ndi ubwezi kapena kuti ndi chibwezi
ndiye mukunena kuti no ndi nkhani yokonzekera banja ndi nkhani yokonzekera banja ndithu sindingadziwe zoti kodi ubwezi wa masiku ano chifukwa nanga si ubweziwu pali magawo awiri pali ubwezi wongocheza ngati chifulendi chabe ngati mmene tilili inuyo ndi ineyo Mm, mm, ndi ubwezi Mm. koma ubwezi tikuukamba pano mm, ndi wa mamuna ndi mkazi mm. mwanimvetsetsa pamene pompo ndinanena kale kunena kuti tikufuna tikambe za ubwezi wamamuna ndi mkazi amene Eya. akukonzekera banja chabwino chabwino eya ndiye ubwezi umene ndikufotokoza panopa ndi wa mamuna ndi mkazi Mm, kuti zimatengera inuyo kuti kodi pa ubwezi wanu mumagwirizana anu kapena kuti pa nthawi imene mumaganiza zoti ah, koma uyu mmene ndikumuonera kapena mkaziyonso akakuona iwe nkumati eh, koma mamuna uyuyu ah, ine ndikhoza kukhala naye pa banja kapena ndikhoza kukhala naye pa ubwezi fanso uziwa mukhoza mwina kungofunsirana ubwezi chabe kuti muzizingosewera komano munthu woti muzakhale naye ngati banja mwina mumaganizira wina komano zimadzapezeka kuti mwina yangochitika mwa mistake mwina mwapasana mimba makolo amangokutengani kokakutulani kwa- kwa bwezi lanu kuja nde sindingadziwe zoti kodi pa nthawi imene umakhala ukufunsira kuti ili ndi bwezi langa mumayika pati yoti bwezi ili longocheza nalo mu nthawi imeneyi kapena ndi bwezi loti mukhoza kuzakhala nalo moyo wanu wonse Tilitu ndi vuto lonena kuti, Palitu nkhani imeneyo, bwezi ili ndi loti no basi, ndikacheza nalo lindipatse kandalama ndikagulire chakuti, bwezi ilinso ndiloti lindithandize chakuti, koma bwezi lakuti ndi limene ndidzakwatirane nalo. Ndiye ndikunena kuti, kodi ubwezi ukuyenera ukhale wotani? Tikati ubwezi ndi chani? Ndiye kuti anthu otero kapena kuti atsikana ambiri amene achuluka masiku ano, Mm. tanthauzo la ubwezi samalidziwa. Ndi chifukwa chake tanena kuti tiyambire pamenepa kuti ubwezi ndi chani. Tanthauzo la ubwezi samaliziwa chifukwa choti iwo aja amakhala ndi munthu wina ozakhala naye pa banja koma ali ndi munthu wina owagulira ma units, ali ndi munthu wina owapasa ndalama, ali ndi munthu wina amene amawagulira mwina zovala, ali ndi munthu wina amene amatha kuma- akakumana kumacheza naye. nkumasangalala naye mmoyo wawo olo atakhala kuti sanawapase china chilichonse nde ndikufuna kunena kuti ubwezi pamenepa tikati cholinga chake chenicheni ndi chani koma ineyo mmene ndimadziwira ngati tikatengera gawo la ubwezi olo kumene tikuchokera kalekale tikati ubwezi ndi munthu amene ali wachikondi wako iweyo amene wamkhazikisa kuti ineyo mkazi wanga ndi uyu ndipo mamuna uja Unjeni mkazi uja wakhazikitsa kuti ineyo amuna anga ndi awa mpakana tikapanga mpakana banja tikamanga tikamangisa ukwati woyera nkukhala ndi ana ndikukhala ndi ana ngati banja mmene amakhalira makolo athu amene atibereka Mm, tikati ubwezi ndiye umenewo ndi umenewo osati uyu ndi bwezi langa amandithandiza mayunitsi ayi zimenezo zikuchitika masiku ano potengera kuti nanga si ndamvako enaake ananena zoti akuti za china sizilimba Ndi zimenezo ndi za ndiye China. kuti maubwezi a masiku ano amene achuluka ndi a china si a japan ine ndimafuna ndizifunse kuti no oti amenewo akuonera kuti uzi- u- uyu azindigulira mayunitsi uyu ndi wondigulira ka ka be- amene chani ka ka ndi ka bag ka ya handbag. ya ya amenewo kodi a- a- ndi ubwezi kapena mwina mwake ndi ayi business ina amene ajawo si maubwezi amene aja tikhoza kunena zoti ndi mabizinesi amapanga bizinesi yogulitsa thupi Komano kugulitsa kwa thupi kwawo kwa iwowo kumakhala kwa sikileti. Sapita ngati mmene timadziwira muja kuti wogulitsa thupi amapita ku bala. Iwowo amakhala ogulitsa thupi koma akukhala mmakomo mwa makolo awo. Mukufuna muzinene kuti tili ndi mahule mmakomo? Eee, mmapulotimu ndithu muli mabaloni.
eh? mabaloni ndicha tikati mabaloni tikati baloni ndi munthu wogulitsa thupi lake ndiye timati baloni imeneyo ndaiphunzira konkuno akuti baloni amwene Iya, ya, ya, iyi. ala sindimadziwa zambiri ka- kaya zinthu ngati zimenezi ka komano mukufuna kutsindika kunena kuti no mahule aja ndi kuti ali m'magulu awiri Eh, Akubala komanso ndama osati- koma- komanso osati awiri okha iyayi ali m'magulu ndithu angapo pali hule amene mumamudziwa inuyo oti ndi wakumu- wa- wakubala Mm. ndiye pali hule woti ali ndi mamuna amakhala ku nyumba kwake ndi mamuna wake koma iyeyonso amagulitsanso chani thupi zochitika zimenezo ndiye pali mahule woti sali pa banja komano amapanga bizinesi yawo yogulitsa thupi koma sapita kubala koma amangoyenda m'mapoloti m'misikamu
iwo basi ma- je malo awo ndi amene malo awo ndi amene oti basi angovala mwina mwake mmene timanenera muja basi angovala zina zake zoti iweyo moyo wako usamausimbe yayi moti uziyiwala madamu ako kunyumba nanga si amene tachuluka masiku ano chikhulupiriro tilibe tikati chikhulupiriro tilibe ndiye kuti timachitengerabe pomwe paja pachikhalidwe paja fa ukakhala kuti iwe ulibe chikhalidwe Mm. ndiye kuti umakhala kuti chikhulupiriro kukhulupirika ulibe mwa iweyo mulibe kukhulupirika fa ukakhala wokhulupirika ndiye kuti ukhoza kukhulupirika kwa mwamuna mmodzi kapena kuti kwa mkazi mmodzi Mm. koma ukakhala kuti iweyo sukhulupirika eh, umunthu ulibe Mm. sumakhutitsidwa ndi mkazi mmodzi sukhutitsidwa ndi mwamuna mmodzi komatu ineyo ndimafuna kwambiri titakamba pamenepa ponena kuti munthu uyu mukunena kuti no akupanga ubwenzi koma ndi anthu 5 uyu ndi wa mayunitsi wa bando uyu ndiye kuti amandigulira ejeni amandipasa kaya ya mafuta uyu amati Eh. ndimafuna ndi pamenepo pamapezeka pali mmodzi akuti uyu ndi wanga wa- wa banja ndiye timanena kuti pamenepa kodi zikuyenda motani pamenepa eh? ndi chifukwa chake kufotokoza kwake ndanena zoti anthu amasiku ano anaziika pa bizinesi kapena kuti asikana amasiku ano mm. ali nawonso ngati ma social media kungopeza zina zake mm. fa zikhoza kutheka inuyo pa social media paja nkupeza mkazi mm. akunamizani kuti ndilibe mamuna mm. muzitumiza enanso ali ndi mawu ngati mkazi koma ali mamuna mm. amatha kunamiza iweyo kuika chithunzi cha mzimayi pamene paja koma munthu amene ukambirana naye uja ndi mamuna amene imene tizalowa imene tizalowa mwatipatsa lero imene ndikuletsani imeneyo ili ndi topic yake tizachita kubwera nayo chabwino chabwino ndi kamba kosakhulupirika iwo ajawo kapena kuti koyambirira kuti kusakhulupirika pamaso pa mulungu mm. ndi kumene kumapangisanso iwo aja kuti asakhulupirike kwa mamuna mmodzi amazitenga ngati bizinesi ndikumakhala ndi akazi angapo kapena kuti amuna angapo Mm. kuti azitha iwo aja kumathandizidwa pa zimene iwo aja akufuna moyo wa siku ndi siku Okay. eya Mm. mwandimvetsa mmene mwabwere Eh, apo ndiye tikumvetsetsana. eya Ah, munthu uyu akakhala kuti wosakhulupirika pamaso pa mulungu kapena kuti pamaso pa mamuna mm. wake mm. ndi amene tikuwakambilana ngati lero wakuti amatha kukhala ndi amuna ambiri wina wa mayunisi wina wachani wina wachani koma anthu aja imakhala business foti iwowo akanakhala kuti akupangira zinthu zija mu chikondi fo munthu tikati chikondi mm. ndi mgwirizano wa anthu awiri mm. mene tanenemo yakuti lizakhala banja mm. Koma ngati inuyo chikondi mulibe Mm. pa mnzanu uja ndi mmene tikuneneramu kuti anthu ake amakhala kuti sakhutitsidwa amakhala ndi amuna ambiri kapena kuti mamunayo amakhala ndi akazi ambiri koma zonsezo zimachokera kusakhulupirika Chabwino, chabwino. pakati panu pa anthu awiri sakukhulupirika Sakukhulupirika. Palibe- palibe kukhulupirika ayi palibe kukhulupirika pamenepo tilowapo bwinobwino komano ndikufuna mutafotokozano kuti no Kodi no maubwezi akale amayenda motani ndi apanopa? Ya. Mutasiyanitsa pamenepo.
Ya. One, kalekale chifukwa panopatu zinthu zasintha zambiri. Chimene chikupangitsa kuti pasiyane ubwezi wakale ndi ubwezi wapano, panopa pali zinthu zambiri zimene zili zokongola pamaso pa maonekedwe zimene anzathuwa akuzifuna kwambiri, Anzathu ake ati amene? azimayi kapena kuti atsikana mm. for one tiyerekeze inuyo mukufunsira kankazi koti foni kalibe mm. eh? mm. ndiye mamuna wake amene akufunsirayo ndi woti mwina sangathe kukwanitsa kuti angulire foni mkazi uja yoti mwina tiyerekeze kaya 200000 kaya 100000 mm. ndi ntchito imene amagwira mamuna uja sangakwanitse kupeza ndalama yoti mpakana chibwenzi chake chija achigulire foni yodula ngati mtengo umenewo mm. ndi zimene no akazi aja amapezeka kuti anzawo amene akucheza nawo ali ndi mafoni mm. oti zibwezi zawo zinatani zinagulira mm. nde iye uja amatha kukhala kuti ah, mwina ineyo anzanga onse aja ali ndi mafoni atachi amaonera izi izi izi izi eh? kapena ineyo mwina mavalidwe anga ndi osalira kusiyana ndi anzanga aja mm. amapasidwa ndalama ndi chokhacho iye uja poona kuti ah, uyu ndi ntchito imene amagwira samandipasa ine ndalama yoyenerera iyayi Komano ndi munthu oti mwina m'maganizo mwawo pachiyambi amamukonda ndithu kuti analonjezana zoti akhoza kukakhala pa chani? Pa banja. Koma kamba ka zinthu zofuna za moyo wa siku ndi siku n'zimene zimapangisa akazi ena achokeno mu mu chikondi kapena kuti mu chikhulupiliro n'kuyamba kuyendano njira zolakwika n'kupezanso chibwenzi china mwina choti chikwanise kugula foni ndikumpasa iye ujayo. Ndiye chibwezi chimene chija chimakhala kuti no ndi amene ndi amene azakwatana naye wa foniyo kapena ah, mmene unena mukuti kusakhulupirika osati wa foni uja amabwera kuti iye uja angamukwatire yayi mwina akhoza kungompasa mwana nkuzanamizirano uja yosauka uja amene amankonda kwambiri uja nanga si akamapanganso zibwenzi za m'seri osati wakale uja amamuuza zoti ndi ndi chibwezi china ayi akumadabula akumamukuuza iwe kuti ayi ndilibe tu zimenezo ndi makaya amandikaniza olo kwathu amatilesa ama, ama, o zokukomesera zija kuti iwe uziti ine ndili ndekha koma anthu aja alipobe ndithu awiri atatu folo kumadabwa kuti iweyo mkazi uja akuyenda ndi foni koma iwe sunamugulire foni kumfunsa "Ah, andiguliratu makolo kunyumba ah, kapena awo ndimakhala ndi ankolo anandipasa kapena achimwene anga anditumizira ku jupi kapena ndinakagwira ntchito pena pake aire zapo po
nde inu mukunena kunena kuti mpaka na kukatenga mimba kwa winayo wa foniyo nkukampaka uyo eh osaukayo mkazi tu eh mkazi tu amayang'ana mkazi amayang'ana amaziwa zoti mimba iyi wandipasa ndi wakuti uja koma amene uja ndikuchulukidwa ukaiye uchisanga ndikwatira amene akhoza kundikwatira ine ndi wakuti wakuti uja ndikunamizirani inuyo inuyo akhoza ku- fa- zikhoza kutheka ngati mwezi ngati uno wiki ngati ino iye uja nkudziwa zoti lerolo ineyo magazi a iye ujayo ndi mmene afikira mthupi mwanga china chake chichitika ndi kuti iye uja ataona mwa iye choti "Ah, mwa iye ndimangofuna thandizo ndalama komano mamuna wondikonda ineyo amene ndikhoza kukhala naye ndikukhala pa banja ndi wakuti uja ndi kuti akhoza kuzakunyengererani inuyo nkuzakhuzana nkukhala naye malo amodzi kutha kwa mwezi iye uja atadutsa kuti sanadwale nkuzakuuzani inuyo kuti ndili ndi mimbatu koma inu munthu woti munagona naye mungakane motani munthu woti mmamukondanso koma mimba ija atakayitenga kwina ndi ambiri amene mukuwaona kuti amakhala akulera kuti akulera ana a eni ake koma anakuuza zoti mwanayu ndi wako chifukwa mkazi amayang'ana kuti kodi mwamuna wakuti uja ndi wakuti amene akhoza kundisamala ine ndi uti posatengera mimbayi mwini wake zimenezo masiku ano zikumachitika zopsa kwambiri ndi ana ambiri sodoma ndi gomora ikuchitika chifukwa chichani uuma mtima ndalama tayika kwambiri pasogolo zothobwathobwa za m'maso zokongola kwambiri zoziyenereza wina aliyense akufuna akhale patopo chimenecho chimene chikupangisa zoti pasamapezeke kukhulupirika pa ubwezi wathu wa masiku ano pomwe kalekale zinthu zimenezi mafoniwa kunalibe foni makolo akati afuna ayimbe amayendera kupita pa biro mwinonso mukudziwa eh, zitenjezi izi majava awa achina pangolini chani kunalibe mayina amenewo mpaka pangolini eh, eh, pali zimene zatulukatu zimene zatchukatu pano akuti chitenje akuti pangolini akuti chovalira konsekonse uku ndi uku kuvala amapanga mwina 15000 ndiye iwe chibwenzi chako sichingathe kukupasa ndalama yokwana 15000 kuti ukagule pangolini ndiye wina akuuza zoti mbwanga uzionatu azinzako mene akuyenderatu masiku ano akuwalatu tenetu ukagule pangolini
akusiya iwe ulibe kalikonse kwa masiku ano chikondi chenicheni chikondi chenicheni kulibe Ndi ochepa amene amakhala ndi chikondi chenicheni chochoka pansi pa mtima. Mmene ndakuuzirani muja ndikuti anthu aja akumakhala kuti Mulungu amamutani? Iwo aja amamuopa. Kamba komuopa Mulungu ndi chifukwa chake amagwiritsa ntchito tanthauzo loti chibwenzi kapena kuti ubwenzi. Koma amadziwa zoti ndikapanga izi mzanga uja ndimulakwira. Mukandifunsa choncho bwana wanga ndikhoza kuyankha kaye pa ubwenzipo kuti kodi ubwenzi zimene zimapangitsa kuti anthu azitha kukusiya iweyo nkukatenga wina ndi chifukwa chiyani kusasa mtima kusilirana akamayenda mumakhala matchubu Mm. umaziwa mzimayi Mm. amasiyana ndi amunafe Mm. ndionekenso bwino ndionekenso bwino ine aziti ndi- ndili pa banja kapena kuti ndi- ndagwidwa ndi mtchana masiku ano maina amati mtchana koma mesa kodi akufuna akungofuna moyo wabwino ine ndingofuna tu moyo wabwino basi sono tu Mm. moyo wa masiku ano siumakhala wabwino popanda ndalama iyetu nde chifukwa chake anganawa ndalama moti kuti osauka aja kulibe mabanjatu chikondi kulibe komano tu chikondi nchauleretu tikayang'ana ndithu tikazama kwambiri tikafufuza kwambiri za chikondi chikonditu nchaulere chifukwa olo kwa mulungu akafuna kutipasa chikondi pa ife kutionesera za moyo uyu pa chikondi Mm. sitimapereka ndalamatu
mukufuna kunena kuti tikuphonyano tanthauzo lenileni la chikondi komanso tanthauzo lenileni la ubwezi eh, patu tikati ubwezi ndi mwamuna ndi mkazi sono mwamuna ndi mkazi amene anambweretsa ndi mulungu fo mulunguyo akanafunanso kuti angolenga amuna okhaokha fo pachiyambi panali amuna okhaokha mkazi kunalibe hmm. koma naonabe kuti ah, anthu awawa kuti azikasangalala ndiyenera ndiwapangire china chakenso choti akamakakhala azikatha kumakapha nkhawa nde ifeyo ngati anthu a mulungu chimene chimatichotsa nkhawa ndi mkazi kwa mkazi amene amaziwa za chikondi kapena amene amaziwa cholinga cha mamuna ndi mkazi kugona ndi mkazi mutanthauza chani? osati kugona ndi mkazi koma olo kungokhala naye kokha posatengera kugonana koma kungokhala naye zikhoza kutheka kuti inuyo kunsewu mwakumana ndi zina zake mwina anzanu ena ake simunacheze nawo bwino umatha kufika pa nyumba paja mwina utalusa uli ndi ma stress mkazi wodziwa mmene mamuna wake amamuonera amamudziwira amadziwa zoti lero amuna anga mabweredwe awawa kunseuku kunali china chake kapena kuti bizinesi sinayende bwino sanabwere mosangalala mkazi amakudziwa iweyo mmene ulili amakulankhulira tina take timasweet talk tina take nkuchi- kukuchitira tina take posatengera kugonana kokha koma kungokupangira tina take kukukonza iweyo nkumasangalala nkumasekaso zamaluzi chani nkuyiwala mpakana ukupepera ndikukudziwani
iweyo nkuziwa zoti hayi ndafikadi pakhomo kuja kunali kuja ndi kunsewu chifukwa chiyani mkazi uja amaziwa thandauzo la chikondi fa chikondi si ndalama ayi chikondi si ndalama no chikondi si ndalama koma mafilo okha iweyo amene akhoza kukuonesera mkazi uja iwe nkumapezeka zoti nkumasangalala ama ndi- ndi- ndikadya chikondi chenicheni heve iweyo umakhutira ndithu olo akamapanga simumamva ena amanena zoti olo mukaphika therere ndimakhala ngati ndikamadya therere ngati ndikudyera nyama kuposa nyama ija kuyidya ndili ndekha zoona zimene zozo Ah, ndi zoona kamba koti umakhala ukudziwa thandauzo la chani la chikondi ndi ubwenzi wa masiku ano ndi wovuta kamba koti tikuyang'ana za pa ground sitikuyang'ana mu mtima mwathumu pa nthawi imene tikukhala kuti kodi moyo wa awa kapena moyo wa mkaziyu kodi ndi wokonda zoona kapena wokonda mabiru kwambiri pamaona akujajani kuti ah, ndikufuna ku saloon inu ndalama ya ku saloon mulibe ndiye wina kungomuuza za ku saloon akuperekeratu ndalama ndiye uja akonda chani akukakonda amene uja wa ndalama uja koma wa ndalamayo ndi wochulukidwa kuti ali ndi zibwezi zina mmene tanene muja kuti mwamuna mmodzi umakhala ndi akazi 4 or 5 potengera ndi mapezedwe ake tsopano apa kutchula tikungokamba ku side ya azimayi yokha nanga azibambo tikuwasiyako ndi mmene ndikuneneramu azibambotu mmene tanene muja kuti ama- ndalama yawo iwo aja ikumawalamulanso kumachoka m'malo mokonda akazi awo n'kukakondano azimayi akunja kapena kuti atsikana. Kukapanga zibwenzi. Kukapanga zibwenzi, mwamuna mmodzi umakhala ndi akazi 4 or 5, koma kunyumbako ali ndi chani? Ali ndi mkazi. Mesa kodi inu akuti ukapanga choncha amati ameneyo nde mwamunayo?
Ayi. Hmm? Ayi. Mamuna sikuchuluka akazi. Ah?
Tikati mamuna ndi chibadwidwe. Tikati chikondi ndi chikhalidwe. mamuna amene amakhala wopanda chikhalidwe nde si mamuna ayi amatero akuti ineyo ndili ndi akazi teni ndiye kuti ndikamausa ndikamausa anzanga koma ndiye azindiombera manje zoona ukugolesa Eh, bwino iweyo maufu- hmm? amenewo ndi maufumu a satana kufuna kukhala pamwamba pa anzawo koma ntchito zimene akugwira nzonyasa
ndi zaubwenzizi zikufatu mm, kodi tu choti ndikuwuzeni munthu amene amatumikira satana sakhutisidwa and ntchito zake zimakhala zoyipa fa tikamawerenga olo mabuku amanena zoti mamuna akhale wa mkazi mmodzi mkazi akhale wa mamuna mmodzi ndikuti zimene zikupangisa zimenezi zikusakhulupirika kumene ndanena kuja kuti pamaso pa mulungu tikugwira ntchito za, ta- za satana tikutumikira satana ndi chimene chikupangisa zoti tizikhala ndi akazi ambiri akazinso azitha kukhala ndi amuna ambiri Kamba koti tikugwira ntchito ya satana, tikutumikira satana mmalo motumikira Mulungu. Iweyo ukakhala wosakhulupirika pamaso pa Mulungu umatha kukhala ndi akazi ambiri cholinga choti nanga si m'manja mwa satana, mu- mwa satana muja mukhale iyeyo mfumu. Fa mfumu ya zoyipa ndi satana ndi amene amakubweretsera maganizo oyipa. kuti iwe usamakhutitsidwe. Ndipo akazi ena amatha kunena kuti ine sindingakhaletu pa banjatu. Isaac Kalonga, yaman, amanena okha kuti ine sindingakhale pa banjatu. Ah, ndikhale pa banja, ndingodzichedwetsa mamuna ndizikaphikira kumakamuchapira zovala. Ah, nde mutu wanga ukugwira. Eh? Ine ndizi- ndizikabereka mwana ineyo. Ndizikabereka mwa- ah, amuna ena amati ah, ah, galimoto imakhala ndi spare tire. Munaionapo galimoto ikuyenda yopanda spare tire? Koma so zoti achitenga chigalimoto kukhala ngati chili ndi mzimu pomwe iwowo ndi amene ali ndi mzimu pomwe mulungu akutiuza kuti mamuna akhale wa mkazi mmodzi mkazi akhale wa mamuna mmodzi ndiyeno tikatengerano chikhalidwe chimenecho ngati iwe uli wokhulupirikadi pamaso pa mulungu ungapange zibwezi koma kodi akalakwitsa kunena kuti galimoto ikhale ndi ma spare tire? galimoto ndi munthu ndi zinthu ziwiri zosiyana galimoto ndi munthu ndi zinthu ndiye muziona masiku anowa tikumakumanizidwa ndi mavuto ambiri pa moyo wathu muone mupite mzipatalamu mukaone zimene zikumachitika matenda alipo ambiri chifukwa chani kusasamala moyo sitikuusamalira ya ndiye mukamandiuza zoti ubwezi tanthauzo la ubwezi ndi mgwirizano kukhulupirirana pakati pa mamuna ndi mkazi ndikulonjezana zimene mukukonzekera kuti mukalowa mbanja tidzakhalira limodzi moyo wathu wonse cholinga cha ubwezi ndi kukonzekera banja kukonzekera banja ndiye cholinga cha ubwezi akamati ubwezi ndi kukonzekera banja ndithu osati kupanga withdraw ya bundle Ayi, osati kamba kuti uli ndi ndalama ndiye kuti uyu umuthandize uyu umpatse umgulire kaya chani kaya kutuma mayunisi kaya chips mmanyumba mwa anthu akuguliridwa nkhuku koma kunyumba kwawo ana akumadyera masamba Kuchibwezi ukapereka mwina ndiwo zabwino koma kunyumbako ah, kumavutisa ana obereka okha chifukwa chiyani kusakhulupirika fa mkazi ndi duwa mkazitu sachedwa kukula aoneka bwino lero koma kungotha kwa chaka kapenanso mwina ena chaka chimenecho chisathe olo miyezi fa mkazi lero mukhoza kumpeza kuti kabere kaimika njo kungompatsa mimba amene pomatha 3 months 4 months kuti mimba yamba kuonekera chibere chija muchiona chafufuma chagwa poteto uja watani wachoka kungobereka basi akangokokakoka mwana chimene chichi pwafa chest inali yokwera ija yapwa akukasakaso wina nanga mesa ndi pamene popo pamene oteyala lapwa sumandikanga teyala lina Ai, ai, ai.
ndikulakwisa sodomu andi gomora sodomu andi gomora tikakumbukira tikawerenga ah, genesis ka 20 eh, genesis 20 verse 12 Mm. eh? Ndi chifukwa chake nthawi imeneyo mu Sodomu and Gomora, a Mulungu anazatumizako angelo kwa Loti kuja. Poti mumzinda muja munazazidwa kwambiri zigololo. Ndiye Mulungu atanyasidwa ndi zimene zikuchitika mumzinda muja anatumiza angelo. Angelo aja kuti akatuluse ndani? Akatuluse a Loti. Achoke mzinda wonyasawo. Mwandimvetsa pamenepo. Ndiye atafika mumzinda muja anamuuza kuti ngati uli ndi abale ako, ana ako, kaya azipongozi ako, uwakonzekeretse kuti nthawi ina yake tifuna tituluke mumzinda muno tizipita ndiye loti anayesesa kutuluka kuvaya m'miraga kukawuza abale ake kuti "Eh, nthawitu yatha mulungu akuti tipange zakuti zakuti zakuti mumzinda muno mwazazidwa ndi zigololo kwambiri ndiye mulungu atiuza kuti nthawi yatha koma kupezeka zoti anthu aja sanamumvere loti mapeto ake angelo aja atakhala mmenemuja kwa masiku Atatu, atatopa anamuuza loti akonzekeretse akazi ako, ana ako ndi azipongozi ako tituluke tizipita. Atatuluka mmalo muja anthu aja anapezeka zoti mkazi mmene mumamvera muja kuti anayang'ana kumbuyo. Kuyang'ana kumbuyo kuja kuli ngati tikuchitanso zimene timapanganso mbuyo zija zakalekale zija. Mm. Kuyang'ana kwinaso. Kuyang'ana kwinaso. Ndiye kuti atayang'ana kwina iye uja anasalira pompaja koma ana aja ndi loti anazapezeka zoti anatuluka moto uja sunatani sunawakhuze. Ndiye n'chimodzimodzi ngati lerolo. Anthu amene tachuluka pachiyambi pa mgwirizano wathu wa chikondi tikumatha kumamvetsetsana ndithu. Mwandimvetsa pamenepopo? Koma kutha kwa nthawi zikumapezeka zoti mgwirizano uja ukumathera m'njira, ukumathera m'dera. Tikumayang'ananso kwina. Tikumayang'ananso kumbuyo ngati mkazi wa Loti, kuyambanso kubwereranso kuchita zoipa. mwandimvetsa pamenepopo komatu chili bwinotu ichi eh chimene chili ndi figa yabwino eh mwayiona mmene chikugwedezera eh koma apapa ndiye pali katundu sitipirira basi kusapirira kumeneko kumene kukupangitsa kuti tizingobereka ana mmiragamu ana aja nkumasowa owasamala komatu a- akunena kuti iye ayi, a- a- Kodi- akazi akazi ndiochuluka amuna ndiochepa aa bodza limenelo akazi si wochuluka amunanso si ochepa koma ifeyo kusagwirika ndikumene kutipangisa kuti azikhala akazi aja ocho nanga si tikumasiya akazi ambiri uyu kukwatira kumpasa mwana uyu kukwatira kumpasa mwana uyu kukwatira kumpasa mwana kodi ana onsewo tingakwanise kuwasamala ule- ulendo uno nyengo imene tili ino tingakwanitse kusamala akazi 4 or 5 pakamodzi moyo ukuvuta moyo ukuvuta chilichonse chinadula moyo unafika pena pake podula olo kuti tilime nthaka inaonongeka ndiyoti anthu aja akanakhala kuti akupangidwa sefu bwinobwino bwezi akazi aja akukhala mumalimiti ake fa zimene zikupangitsanso kuti akazi azichuluka zokudya folo mupite mzipatala muja ana amuna ndi ana akazi amene akumachuluka pobadwa ndi ana akazi ndiye mamuna ndi mkazi olo atabadwa lero onse limodzi amene azafulumire kukhala pa banja kwambiri ndi wamkazi mamuna uja azakhala kuti sali pachani sali pa banja foti mamuna amachedwa makulidwe ake kusiyana ndi mkazi ndiye zimenezo zimapezeka zoti ukumasiyano mkazi wako wakalekale uja nkukaonano kanyuwani kaja ngati kali potecho kwambiri kali bwino kumene kuja mwasiyana ukuso mukayambaso banja linaso mukaberekaso ana kusiyaso kumeneko kupitaso kwina muona kuti akazi aja akumachulukidwa kwambiri sakukhutisidwa mmene ndanenera muja kuti ndalama kwambiri akumakonda kwambiri ndalama mm. eh ndiye ndi zinthu zovuta kwambiri kuti ubwenzi wa masiku ano ufanane ndi wakalekale wakalekaleyo kodi unali otani i wakalekale tu iniyo tu zikhoza kupezeka zoti mukunyamuka panopa nkukalowa m'banja koma olo blanket mulibe mukafunda nsalu zimachitika ndithu zimenezozo koma masiku ano amafuna mukhale ndi bedi labwino matiresi abwino chofunda chabwino nyumba ija ndiyoti mwapanga safe olo panopa anyamata ambiri 20 chakuti 25 cha- muwafufuza ambiri sali pabanja kuti muwafunse akuti eh sindinakonzeke ndevise zimafuna kukonzekera mukonzekera chani ifetu pamene tinkayamba tu mabanja tu panalibenso kukonzekeraso yayi timafunda chikondi chimaoneka pamene popo kumene mutengane muli osauka mukatengana muli osauka ndi pamene pali chikondi pamene pali relationship yabwino futi chuma chija chikamabwera chizikhala kuti mwapanga limodzi popeza amati ukapangano mukapanga chuma chija chake nakono mpamene nomapangano basi kusintha Ehe. kuti ah, si levo yanga iwe iya Ndi- ndikangane eh? ndifua yake mas- mmene ndali namo kuti kuchulukidwa ndifua yake masiku ano kulibe maubwenzi koma ndi mabizinesi amuna akungofalisa matenda akazi kumafalisanso matenda mabizinesi mkazi akufuna ndalama azitchuka azichena azitchuka kuti mamuna wa ujeni ameneyo o mamuna wa ujeni amene Nanga si zili masiku ano mmakape akuti ngati mulibe poloti tiyerekeze ngati akuluakulu ame andalama akuti ngati iwe ulibe poloti uli mmadzi ngati ulibe galimoto uli mmadzi nanji nanji foni olo foni yeniyeni yatachi ulibe iwe ndi kapolo munthu wopanda ntchito ndi wopanda ntchito mmene tanenera muja kuti masiku ano akufuna zapamwamba sizosalira ya wina alesa akufuna akhale wosogola kwambiri ali pa mpikisano pano pa satana akutipangisa kuti tizitha kuthamangira zinthu zoyipa nkuzitenga ngati zabwino koma zinthuzo zili zoyipa akazafuna iPhone iPhone 17 eh azitchuka aziti akatulusa pagulu mmacheza eh koma mamuna ako nde amakupasa ndalama eh kodi iwe tumapita kwakuti kunyanja ukacheza sono iwe kunyanja sukudziwa chibadwireni Mkazi akukuuza kuti akufuna mwamuna kuti azipitisa kunyanja. Zigwirizana? Ndiye muziona akazi amasiku ano sakhala ndi mwamuna mmodzi. Chifukwa chiyani? Akuthamangira ndalama osati chikondi. Ndiyeno maubwezimu mukufunika muzichitika zotani kuti ukhale ubwezi wolongosoka?
Hey, zifunikatu kuchoka patali ndithu mmene ndinanenera muja loyambirira likhale khalidwe m'mabanjamo ngati makolo ana athu amene tili nawo amene sanalowe m'banja foti kapusa ana athu amene tikubereka pano banja sazalirawo azangopanga zibwezi kuti apeze mwana koma banja silizapezeka chifukwa chiyani zokhumba za moyo zimene zikuononga zikhalidwe Ndiye kuti maubwenzi akhale olongosoka ndi anyamata aziyenda ndi mkazi mmodzi, asikanaso aziyenda ndi mamuna mmodzi pakufunikira zichokere ku mabanja ngati kholo kumawaunikira ana aja mmene timanenera muja za chikhalidwe, aope Mulungu kuti agwiritsitse mamuna mmodzi. Koma kupanda uphungu umenewo kuchoka ngati mmabanja ngati ife makolo, ndipovuta kuti ana athuwa azakhale m'mabanja ngati amene tili nawo lerolo ndiye chimene chikufunikira kholo lina lililonse li- mmene ndanenera muja kuti lizikhala kwambiri landlord wa mayi
ndiye mukufuna kunena kuti no zizichokera m'banja zizichokera m'banja ngati iwe uli ndi mwana wamkazi umuwuze mwana wanga nyengo imene ukudusa ino ukathamangira zonjoyesa pa moyo wanu banja simudzalipeza muzingokhala ndi ana koma kuti mukhale pa banja pazakhala povuta eya ndiye kuti mayi ake aja akumuuza mwana uja kuti kuti mupeze mamuna ofunika mudekhe anyamata amene akuyenda m'misewu mukuwaonawo akhwefula atenga mataji awo m'manjamo amakhala kuti alibe kalikonse sagwira ntchito Kodi kodi amene aja ndi amene akhala beka nalo. iyo amene aja ah, iyo- Kummawa munthu alawirire kusamba, atenga phone, ndiye ntchito akugwira nthawi yanji? Amakhala kuti alibe iwo chimene akupanga. Mamuna, mnyamata wo, wa ntchito woti, mnyamata wogwira ntchito samalawirira kusamba iyayi. Akugwira ntchito ya mu office. Ena aja amakhala kuti akuchokera pakhomo pa makolo awo akumapita ku sukulu. zinthu akumadalira za makolo awo mukakopeka ndi iwo aja angokupatsani ana nkukusiyani mwamuna mayi awo azanena zoti ah, ine masiku ano tu kholo limakhala ndi gawo lolamulira mwana wa mwamuna kuti mkazi amene ife ayi tikumaona zimenezo anthu aku- akungopatsidwa ana makolo awo amawaletsa kuti atengane ndi mwana uja ngakhale atamkonda kuti afuna amkwatire koma zikumakanika zimenezo chifukwa chani makolo aja saumayang'ana banja limene akuchokera lija kuti kodi kuli ndalama ngati ulibe kalikonse ana ako azingopatsidwa ana nde zikufunikira mayi kapena bambo pakhomo paja ngati family amuuze mwana uja kuti mwana wanga Mm. ifeyo kuti titengane ndi awawa kuti mubadwe inuyo sitinagwiritse ntchito kuti tipeze chuma yayi kapena kuti ine ndinali ndi chuma koma chuma icho tachipeza tili anthu awiri ineyo ndi awawa timagwira ntchito timakalima Mm. kapena ine ndimakapita daily ku ntchito kapena ndimakadula kasungwi kani makaotcha makala kuti iweyo uphunzire kapena kuti kuti ukule eh? nde ukatsatira kwambiri za dziko lapansi ukayenda kwambiri mu dziko lapansimu zokhumba za moyo wa siku ndi siku zimene mumaziona m'maso mwa anzanu ali ndi mafoni zovala mwina zikhalidwe zoyipa zimene mmaziona zimene akupanga anzanuzo muziwe zoti angokupatsani mwana kapena kuti angokupatsani ana koma sakukwatirani koma inuyo muonesetse kuti kodi mamuna uyuyu akakufunani mukankhireni kwambiri kukhomo abwere akaonekere kunyumba ifomwe mamunayo tikamudziwa ife akaonekera pakhomo pathu ndiye kuti mamuna uja olo atakhala tambwali pamakhala povuta chifukwa choti amaopa milandu
pamene pamene pamavuta kanganga akandikankhira ineyo ndekuti tu pamenepo anditsekereza wandiloka tu pamenepo Eh, Fo choti inuyo tiyerekeze inuyo mwa- mwapeza kachibwezi ndi kachibwezi kaja kakumakuwuzani kuti ah, ineyo koma sindikonda zoyendayenda ngati mundifuna muzindilondola ku nyumba ndiye inuyo muzikatulukira kukhomo kuja makolo azidziwa zoti mwana wathu iye amacheza ndi uyu ine olo mwana uja atakhala ndi mimba makolo aja akhoza kudziwa kuti mimba iyi yandani ndiye inuyo amene mumaonekera kukhomo ndiye kuti ah, kumaliza kwa nkhani imeneyi mupezeka zoti mwatengana muli pabanja komano mukamakumana kunsewu olo mwamuna uja amadziwa zoti "Ah, ngati ine akwawo aja akundidziwa amayendanso ndinamuonanso tena akuyenda ndi wakuti wakuti ndi zija mmene mumaonera muja fo choti anaja zili ngati nkhuku mukungosegula chitseko zikadye kunja basi madzulo zikalowa muzitsekere no sizifunika choncho mwana amafunika kumamulondalonda kwambiri zochitika zake and nkumuuza modekha kuti musamale mamuna ndi woopsa musazayerekeze kukhudzana naye musanaonekere kaye kwa akuluakulu ubwezi wanu muzingocheza Kaya mukugwirizana za banja, muzigwirizana za banjazi koma muziwe zoti tikangopanga masewero woti ndikugonana ndi iyeyu azakusiyirani mimba musakhale musanakhale malo amodzi. Ndiye kuti kungokhala ndi mimba iyo mwamuna uja azakuthawani. Komano mesa amanena kuti no mbali imodzi no yokonzekera banjayo ndi imene Ayi. kudziwana bwino bwino Kodi tu- kulawako nanga. Ayi, ayi, ayi. Ifetu nthawi imeneyo samatipanga zimenezi. Amatipasa olo tikapita ku chibwenzi chathu kuja kuti tikukacheza. Mm. Pochoka kumene kuja amatenga kamwana kakang'ono nkumpasa mkazi uja. azitiperekeza limodzi. Sitimakumana ndi mkazi uja tisanalowe m'banja, amadziwa zoti uyu akangolowa m'banja, akangolowa uyu kungokhuzana anthu amene asanatengane banja silikhalapo. For mabadwidwewa amakhala osiyana akazi, ndiye iwo aja amadziwa zoti uyuyu kungoti amulawise doweyu chimanga chisanakhwime sabwera, ndiye amadikirira kuti chikhwime. Kukhwima kwa chimanga ndi kulowa m'banja. kaya ukwati mupanga kaya ndowa eh? Mm. bolani adziwe akunyumba kwanu kuja ngati mwakhalirana pansi akuchimuna ndi akuchikazi ana aja amaloleza kuti olo ene mistake ina ilitse imene ingabwere apa tikudziwana kopita ndeno mukunena kuti maubwezi ino akale amakhala kuti uma- umatha kukhala ndi mpata tithu okaonekera kukaonekera umene umayendera kumene kuchako kumene ndikumayenda ndi uyu ndikumayenda ndi ameneyo kumene nkuma- kukabwera mujaso nkumakupasiraso kamwana kakang'ono utiyenda nako Kumayenda kaya mmene mufunira maka tachi yanu ili mmanja muziyenda pa kumene muzipita koma simupeza mpata woti mpaka na mkazi uja mukagone naye. Ayi. Kamwana kali pamene. Ayi. Chimene cha chimene chimasunga chani? Mabanja. Sono lero mungokumana kuzo kungoimbirana phone. Akoda se ndili pakuti pakuti pachakuti ukandipeza pa, pa four ways ya Nanjiri ndabwera kale kale. basi iwe kuno kutamanga ki ki ki ki ki akuti ali pa four ways ya Nanjiri kubwera kunja mutengana Mu- mokacheza mwake mmalumu mmalumu mukakambirana zotani mapeto ake mwana uja mmalo momulangiza mukumuuza zoti kunja kunotu kwayipa azimayi ena opusa amamuuza mwana uja atenge kulera mwana sanaberekepo akumbayisa kulera cholinga choti azikapanga zibwezi asamatenge mimba komano kodi mukuopa mimba matenda simukuwaopa kodi mimba ndi matenda chimene chimakhalitsa mthupi mwa munthu ndi chani ndifelo kuganiza moperewera ndiye kuti ndi zija ndinkakamba zija kuti mindset yofunika tisinthe maganizidwe Mm. anthu amasiku ano amapewa mimba kuzalolera matenda pomwe matenda ndi moyo wawo wonse akuvutika mimba ndi ya miyezi chimafunika mwana uja asampatsenso zimakulerazo chani koma iweyo ungomuchenjeza umuuze chilungamo kuti mwana wanga watha msinkhu eh apapatu kungokhala ndi mamuna iwe ndi mimba pasabisilaso yayi ndiye udziwe zoti iweyo kungotenga mimba moyo wako uchisokola kuli chalathira pati pamene mamuna sasewera naye ngati mufuna kusewera ndi mamuna kuti muzakwatirane naye musayewu- musalolere kuti mumupase thupi mwachangu kuti asewerese thupi lanu ugolide wanu uthera poti pamenepo mapeto ake akusiyani iyeyo chakayambanso kuyenda ndi ena koma inu mesa
atsikanawotu amatokhala ndi khumbo limenelo enawo koma amanena kuti Nga- ngati sukulola kuti ndigone nawe ndiye basi chatha ine mmene ndimanenera muja kuti mkazi wanzeru avomereze kuti chithe fo iyeyo aku- a- iyeyo samakukonda iye ndiye kuti akufunango kuonongera sogolo mmene ndanenera muja kuti ambiri amagwiritsa ntchito ndalama kugula ponenanso iwo chamazanena zoti ndimampasatu iye ndalama mfunseni ine ndimagula ilolo ndiye kuti ndi phindu lake pa bizinesi yake mwaona fo iyayi chimene chikuwedza kwambiri asikana kuti azitha kumapezeka kuti ali ndi pakati popanda azibambo owasamala ndi ndalama si chikondi ndanena kale kuti chikondi ndi chaulere iwe ngati mkazi iye umamkonda umakafika kunyumba kukaonekera bwinobwino mopanda vuto komanso mozikunga bwinobwino kuti aziwenso kuti kwabwera wakulu ndi zoopsatu zimenezo eh, ndi zophweka kwa munthu wokhulupirika koma kwa munthu wosakhulupirika ndi zoopsa chifukwa chomwe ndikunena kuti ndi zoopsa ineyo nthawi imene ndapita kukaonekera choncho Me- ndiye kuti nthawi inayonso ndiziyenda ndili cheucheu kuti ngati ndafuna ndiyimetse mtsikana wina kodi inu muyimisa wina mutasankha kale wina ndi zimene tanena zija kuti kusakhulupirika nde ifeyo ana tiawuze kuti chonde musakhale ndi amuna 4 5 zimachititsa manyazi patsogolo Ngati mwakondana ndi mmodzi mukonde mmodzi. Mukaonanso mwamunayo kuti akuchulukidwa kwambiri akazi oyenda naye muziwe zoti ndi tambwali ameneyo. Umusiye mwamuna ameneyo. Alibe tsogolo pa iwe. Angokutayitsa nthawi. Akufuna angokuseweretsa thupi lakolo basi. Ndiye azikawerenga, wakuti ndinagona naye, wakuti ndinagona naye, wakuti ndinagona. Zinthu zoti basi kungokuyalutsani koma osati kuti amakukondani kuti mungakhale nawo pa ubwenzi ndi kudzakhala ngati banja. mayazi.
Ndiye mukufuna kunena kuti no a- ana achizimayi fo kwambiri tizitsendera kwambiri kwa amene atsikana awo. atsikana akuyenera asamale kwambiri nkhani yopereka matupi Kwa- Azi- asikana ayenera asamale kwambiri azitenge ngati iwo aja ndi golide u- amene amapezeka movuta amapezeka pansi pa nyanja kuti ampeze amene ukapusa umachosa moyo golide sapezeka mophweka mwala wa mtengo wapatali umapezeka movuta ndiye iwonso matupi awo aja ndi golide ayenera azisamale mamuna kuti awaone iwowo ndiye kuti akhale kuti nyengodi yafika chipatso chija chakhwima akumbe ndithu ameneyo akumbe ndithu ameneyo dzenje likhale lokuya kwambiri ndithu osati zambwerera kungoti Muza pang'ono- tungofukula fukula Ah, basi, pang'ono wapeza- basi wapeza- kapisi wapeza chonchi basi golidi. apeza golide Ah, bwezi tonsefe tili olemera Eh, bwezi tili olemera Tili olemera Eh, kwambiri. kwambiri golide amapezeka montula kwambiri Montula kwambiri. Eh, yaka sapezeka mwamba ena amataya moyo posaka golide nde iwowonso aziyike pa mtengo wapatali kuti ndi golide asaonetse thupi lawo mophweka kwa anthu chifukwa chake masiku ano azitengerapo chitsanzo atsikana ambiri ali mmakwawo koma ali ndi ana mabanja alibe akuwakulitsanso makolo awo amavutika kuwasamala iwowo abweretsanso munthu winanso An- anangophwekesa golide basi.
golide anamtenga ngati kati kamutchule kanu kuti mwala wake uja umapwanya kwale kungwenya uja
magaya amene uzitenga mukupwanya thupi lawo ngati kwale wakungwenya a- a- a- a- inu mama braz amene mukuphwanya kwale kungwenya akubaya ndi lasa akafika kumene kwa mungende miyala
iwowo azitenge ngati mwala wa mtengo wapatali siupezeka mwachibwana Sa- samalingalira Ah, azimayi kuti yeah. nda- ndodula ine ndimanena kuti matupi a iwowotu kodi siwongoonesa pena paliponse matupi a iwowotu ndi golide matupi a iwowo ndi amtengo wapatali mulungu analemekeza koma sakudziwa iye samadziwa nanga simene unenamo kuti akuitenga kwambiri ndalama kuyika pasogolo moyo wawo ndi otsika iwowotu ndalama ndi moyo wawo akuuphwekesa moyowo nkumayitenga ndalama pasogolo pomwe ndalamayo ndi moyowo chanzeru kwambiri ndi moyo thupi lawolo ndiye ndilodula kuposa ndalama fa amene wakhala ndi mkazitu amafira olo inuyo muzangonyamuka ndi kabebi kena kake mukuyenda nako mumsewu muona madolo amacheuka cheuka kumakuyang'anani koma ndalama inuyo mukhoza kukhala nazo mthumba nkumangokwapulatu anthuso osakulabadiraniso olo mutatulusa mmanja nkumaziwerenga osakulabadira koma kungoyenda ndi bebi eh. ndi ulemerero umene ukuchokera kumwamba ndithu anatipasa ifeyo koma samaziwa
chonde makolo tiwauze ana bwinobwino zoyenera kuti mwana wanga ngati ufuna kukhala pa banja mm. chonde upeze mtima chokupya sajera kugenda chimagwa chokha eh, chokupya sajera kugenda upeze mamuna azabwera woyenerera wa khalidwe labwino uzakhala naye osati kulimbana naye iya ayi ayi ayi amati fupa lokakamiza silichedwa kutani kuswa mphika ndiye muziona masiku ano amapezeka zoti basi awapasa mimba awasiya zovuta chifukwa chani anathamangira zinthu zoti sizinali nthawi yawo iyayi ndiye ineyo langizo la ineyo limene ndikhoza kupitisa mwachangu kwa makolo kuti chonde ana achisikana tisatayilire kungwasiya ayi osawapasa foni mwa, mwa simple fwa ubwezi wa masiku ano umachitika mmafoni kwambiri foni ndi ya simple akhoza kumalemba mameseji apa apa apa inuyo osadziwa zoti mwana uja aku- aku- akukambirana uku akunamizana tsiku lakuti ndifuna ndipite kwakuti kwakuti kwa amayi atagwirizana kokakumana inu simudziwa mapeto ake pomazabwera mwana uja ndi mimba zinthu zija zimasalira kwa makolo fwa bambo amakhala ali kunja akukagwira ntchito Ndiye ifeyo tikatengera za kalekale exactly zothobwathobwa m'maso zambiri kunalibe komanso ana anali omvera. Chifukwa chiyani? Mmene ndanenera muja kuti anali ana akhalidwe, anali omvera makolo, anali achikhulupiriro makolowo kwa Mulungu. Chifukwa chake ananso amatulukanso okhulupirira kwa makolo awo zimene akukamba. Mtsikana amene akufuna akufuna banja akuyenera asa asakhale ndi amuna ochuluka. Ayi, akhale ndi mwamuna mmodzi. ngati wamuona mtambwali out. mamunayi ngati akumona kuti akuchulukidwa amusiye ameneyo azipita kwina apezenso wina apeze ah!
koma osati kungomusiya amene nkutenga wina no akhalenso nthawi mmene ndanenera muja aonetsetse mwamuna uja kuti ngati iwo akuwafunadi ali serious abwere kuti osati zokumana kunjira amuuze live kuti iwe ngati ukundifuna ine undipeze kuti ndimakhala kwakuti kwakuti Nde inu mukunena kuti ngakhale makolo azitha kumvomera mamuna amene aku, akufuna afike kumeneko kunyumba? fwatu banja sasakilana iwowoso makolo akhoza kuona kuti mwana wangayu ndi stage imene yafikayi tikapusa atenga mimba yapatchire fwa zimaoneka mwana uja ndi mmene akuyendera mayendedwe ake ndiye akaona kuti stage imeneja iwo achayitulukira zoti mwanayo sakuyenda bwino avomereze ndithu amuuze mwana wanga e nyengo imene wafikayi tikuona kuti sikuyenda bwino Hmm. Ngati waona kuti sukulu siungakwanise, amuna amene ukuyenda nawo uchuze mamuna mmodzi upange zoti umukope abwere kunyumba aonekere kukhomo aonekere kwa makolo anu cholinga choti kupangira pa mawa tisadzachite manyadzi kholo la nzeru limatero nkuwatetezaso kuti kumene nkuwateteza kumene fande kuti mamuna uja sazayendaso ayi sangayendeso mwa ukamberembere Fa- ndikumana ndi mchemwali wake ndi andiona mwaona amene popo Koma zomangotenganazi kumangokumana kunsewu kaya amakhala kuti akunyumba sakudziwa ndimene ndanene muja ndi nkhuku ya dudu wina agula mwendo wina mutu wina chiphiko mapetero ake nkhuku yatha kutha kwa nkhuku iwo akukakhala pakhomo awasiyira mwana mamuna amene akupasani mimbayi ali kuti ah anandikana ah munali ndi zibwenzi zingati oh folo oh zitatu basi mapetero ake makolo aja amapusa kumaleranso ana aja akuwalera iwowo akuleranso chizukulu
zavuta akamayankhula atu alasi ena mumanena kuti no ayi asuta chamba e, ngwachamba uyu koma mukumva nkhani zimenezi Ndi nkhani zofunikira kwambiritu izi atsikana so dzisamaleni dzisamaleni mukafuna atu zambiri zotsatira zake ndi zomwe tikuzionazi ma example abwino alimo m'midzimu mukuwaona anzanu mene akupangira inanso azichemwali anu kumene sitingatengerepo phunziro pamenepo
chonde chonde ngati iwo amaona kuti zimakambidwazi nzachamba koma ndimanena kale ndimobwerezabwereza kuti wamisala anaona chani Nkhondo. anaona nkhondo wamisala anaona nkhondo iwowo anthu ozindikira azilera anawo oti akapanga uhule uwo aziwabweresera m'makomo mwawo si iwo ndi ozindikira koma muziwe zoti mahule ali magawo angapo asikana amachoka pakhomo kumakapanga uhule azimayi amene amabanja amakachoka pakhomo kumakapanga mahule anthu am'milagamo ndi ambiri pali uhule wakubhala ndiye pali uhule wa mapoloti ndichifukwa chake dzikoli likumapezeka kuti anawo amangokhala pena paliponse mawu anga ineyo omaliza ndi oti chonde makolo m'mizimu mwina mulimonse mmene tikupezeka amene tili ndi ana achizimayi chonde tigwiritsitse ting'ambe kukamwa ndithu tisangokhala chete tiwauze anawo mosabisira mwana akafa sitidya koma timuuze mavuto amene angabwere kamba kamamuna inuyonso mumadziwa masiku ano olo mzipatala muja ana akumapezeka kuti akumadwala azimayi akumapezeka kuti akudwala mwina mavuto a khansa amziberekero ena mwina kuvutitsidwa machirisidwe zambiri chifukwa chani zokudya za masiku anonso zikumakulitsa mwachangu munthu koma nthawi yoyenerera yoti munthu uja akhale pabanja ina ikumakhala yoti isanafike chimwana cha 15 years kuti muchione inuyo kumati akuti agwiririra mwana koma kuchione cha 15 years yo ine ndikuchepa kumati uyuyu ndi mwana koma zonsezo kamba ka ifeyo achina eni ake mabanja nde chonde mawu anga ndi oti makolo khalani pansi ndi ana awuzeni kuyipa kwa mamuna kapena kuti ubwino wa banja ndi kuyipa kwa banja atsikana azikhulupirika azika asikana azikhulupirika.
amunaso azikhulupirika azikhala ndi chibwezi kapena kuti azikhala pa mgwirizano. Malamulo a chibwenzi ndi kulonjezana kuzakhala limodzi mpaka kalekale.
Mamuna mmodzi, mkazi mmodzi.
Dolo azikhala ndi mkazi mmodzi. Osati akazi ambiri. Ayi, ayi, ayi, ayi.
Ndi tchimo limenelo. Amene sakudziwa chimene akufuna. Sakuziwa chimene akupanga amenewo amenewo ndi matsotsi amenewo ife pa chilankhulo chathu timati matsotsi ndi okuba eh akufuna akubere thupilo iweyo koma iweyo usadziwe kuti thupi langa labedwa golide abedwe e, golide abedwe akangogulisa uko motchipa iwe usapeze phindu lina lililonse ndiye chonde azimayi kapena kuti asikana mudziwe kuti thupi lanulo ndi golide ndi mwala wa mtengo wapatali usamaleni uphimbeni muonesetse kuti amene angabwere kuzatula mwala umene uwu akhale kuti kwanuko waonekera komanso mumuona kuti sakuchulukidwa mukamuona kuti akuchulukidwa mtayeni paliponse ameneyo mukakhale kaye mukalingalire Osamangokumana munjira kukuitanani ati abwera tikumane pakuti inu nkumathamanga kumamuuza zoti ndipezeni kunyumba. Kulemba message yo ndipezeni kunyumba kulibe anthu. Mungomunamiza choncho kuti ah kulibe anthu bwerani mundipeze kunyumba ku ndili ndekha.
Akatero akatulukire adziwe kuti ndikumayenda ndi uyu. Eh ndikumayenda ndi uyu. Musazandidabwe tsiku lina lake. Eetu Chabwino mawu anga ndi amenewo. chabwino ndimafunabe tisanamalize ndikufuna mwina mutafotokozako ngati mamuna. Kodi mkazi angadziwe bwanji, mtsikana angadziwe bwanji kuti mamuna uyu muli tsogolo uyu akakhala pa ubwezi azikamba zotani mamuna pa Alright. ubwezi? Ah,
m- pa gawo limene la mamuna kuti mumudziwe zoti asikana kuti mumudziwe mamuna kuti mamuna uyu akhoza kundisunga mamuna uyu ndi wachubu mudzaonere pa zinthu zolonjeza pa nthawi imene mukukumana kumene sizisowa one amachulukidwa kwambiri mamunayo asakhale wosewera ndi asikana ambiri komanso zolonjeza ndi zimene zimatanthauza kuti uyu ndi wabodza
akamolonjeza zilipiziti amakonda ena chubu kulonjeza zambiri ah ndikugulira chakuti ah ndikugulira au, au tipite kwakuti mukaona akuchulusa kwambiri zinjoyi kwambiri woyenda mapulesi kwambiri mo- mokasangala mzisangalalo muzaziwa kuti uyu si okhutitsidwa ndi munthu mmodzi azikamba za tsogolo mamuna azikamba za tsogolo osati kumalonjeza za- zoti akupangire kapena zoti angaku- a- azakupangire ayi ndofuna tidziwane ayi pa banja tikati banja zambiri zimene zimalonjezedwa iwo samazipanga olo ma president amene zimene amalonjeza samatani samapanga azitengerapo phunziro pamenepa ja mamuna wolonjeza zinthu kwambiri sakhala mamuna wo- wokhazikika ameneyo ndi tambwali. Afuna kungopezera njira. eya mamuna azikhala wodekha ndithu wokhazikika mu nzeru zake mwina iweyo ukafuna chinthu uzichita kupempha koma ine sindikuti sama- sangathandize akhoza kukuthandiza Mm. koma kulonjeza zinthu zoti iwe ukuona kuti za mtengo wapatali Mm. uziwe zoti uyu ndi tambwali kuchulukidwa kwambiri ah uyu ndi mzanga oh uyu ndimaphunzira naye sukulu kwakuti oh uyu ndi matenda muzaziwe zoti uyu ndi tambwali Mamuna samazitamandira, ubwino saziitanira. Ubwino amatchula ndi anthu ena. Mukazaona mamuna woziitanira ubwino muzaziwe kuti ameneyo ndi kapolo wa munthu. Ndi munthu woyipa. Zabwino sama. Zabwino samaitanira iyayi. Chabwino chabwino ndimangofuna be mutakambakonso kunena kuti azimayiwotu atsikanawo eh? eh. amatha kumudziwa kuti ndi tambwali koma zimaswanso mitima eh. alolera kusweka mtima komano amusiye munthuyo ngati akuona palibe mmene ndanenera muja kuti azimayi aja nawonso amakhala ndi tageti yoti tingomudyera pano masiku ano kwachuluka kwambiri ka utambwali azimuna atambwali akazi atambwali ndi zakumanidwa mamuna akufuna kumudyera mkazi thupi lake mkazi akufuna kumudyera mamuna ndalama palibe mgwirizano palibe banja koma ngati akufuna banja koma ngati akufuna banja ayang'anisitse zinthu zimenezizi ubwino sayitanira ubwino samayitanira makamaka thupilo osayerekeza thupilo osayerekeza kuti angoligwira za chibwanabwana value yawo atsitsa sakhalanso wodula
kumugunda mkazi koma alibe kunjenjemera olo pang'ono eh? angokhala zi
ali po- pokopa kuti apeze zosowa za tsiku ndi tsiku ayiwala za mawa kuti kodi mawa kubalanji iyeyo akangokugwira mthupi akuthawani ndiye chonde amuna ambiri amene amachuluka ndi atambwali sasowa tambwali inu ndikuuzani sasowa tambwali tauzenso amunawo nanga amunawo ubwenzi akuyenera azipanga zotani no pazi- pa- pa ubwenzipo azikamba zotani kumeneko, eh? aziyang'ana zotani no kumeneko? mmene ndanenera mujatu kawirikawiri kuti iweyo chinthu ichi ngati kuchoka pansi pa mtima wakhulupirira zoti ine uyu ndamukonda ndipange naye banja eh? umapita modekha mozichepesa mamuna wanzeru amazichepesa pamaso pa akuluakulu kapena kuti pamaso pa makolo ndiye iweyo ukakhala kuti siukubwerera chinyengo siumazitukumula iyayi umabwera mozichepesa ndiye chonde anyamata tisangotengera kuti aka kakuoneka bwino aka kakuoneka bwino kakhala kuti kamene mukatenga kuti kakuoneka bwino banjatu silitengera maonekedwe munthu wabwino kawiri kawiri mulungu pa munthu sapereka 100% zinthu zonse akhoza kukhala wooneka bwino nkhope imene mukuinenayo koma mtimawo ndi hule ochulukidwa ndiye banja usatengere kuoneka bwino koma mutengere khalidwe mmene ndanenera muja kuti khalidwe ndilofunikira koma ungamudziwe bwanji kuti mwanayo ali ndi khalidwe munthu woti ukungokumana naye ndi zimafunika iwenso uzithamangira kwambiri kuti ukaonekere kwa ndani kwa makolo komanso mkazi uja muzimuonanso mabhikozi kwambiri akachulusa mabilu muziwe zoti mkazi uyu ndi wokonda zinjoyi iwenso musiye e, musiye amene osati "Ah, nde- ndepoti ndamuona ngwa zinjoyi ine Ah, ningo- ndingodya basi Mm, kenako mm, ndizivi mm. akachulusa zotchula kwambiri uziwe zoti mkazi uyu ndi wochulukira mamunanso akachulusa zolonjeza uziwe zoti mamuna uyu sali bwino ndiye tichenjere focus ikhale kudziwana khalidwe basi. eya eya makolo akhale bize ndithu kupanga ana abwino kuti pamawa ana aja azathize kutembenuka nkuwasamala iwowo osati iwo azakhale wosamala anawo mpaka kalekale ayi koma ana aja azatembenuke kumasamalano iwowo fa ukamadzala chimanga umafuna kukolola ndi tikabereka ana kukolola kwa- kukolola kwake ndikutithandizanso ife tomwe tikakula Ndi zofunika khalidwe labwino mbali zonse. Mamuna akhale wozichepesa, ayang'anenso kwa mkazi kuti kodi amakonda zosewera kwambiri, amakonda mabikozi kwambiri, kumatchuza kwambiri zinthu. Mkazinso ayang'anenso kwa mamuna kuti kodi amakonda kwambiri kulonjeza atawa ndi achubu, kodi wozitamandira ubwino saziitanira. Mawu anga omaliza ndi amene. Chabwino, chabwino, takamba zambiri kwabasi. Tikabwera nde pakumakhala nkhani zonena kuti apa nde tikutsitsimutsadi chikhalidwe kwa amene akufuna kutolamo ziwiri zitatu angathe kutolamo zimenezo tikambe chonchi kunena kuti no aah tapanga chiganizo kuti no program yathuyi tizibwera nayo nde kuti no lachitatu nthawi ya 8 koloko madzulo komanso ndiye kuti lachisanu nthawi ya 8 koloko madzulo pamene no tiziyenda ndi R Solomon. Uh, kwa amene simunatipange follow tipangeni follow kuti tu nkhani izizi zitifikira ndithu tibwezeresenso chikhalidwe chathu kufikira nthawi ina ifetu tinene kuti no mwakoma nonse.